fụzie ya ebe ebunyere nni onuno nwoke agbanye aka n'isi onuno ọ tụọ n'iru ya ọ dịka dị na ọ na-akpachi ya iru ama m ive a ya-akpọ ive a ka ebe mca1 si kpọta onye a biko mca1 ka m dọkwa gị aka na ntị asịkwana na agwarọ m gị don't say i never tell you don't say i did not tell you ị makwa ebe i si kpọta nwoke a marakwa ife ị na-enye ya amakwa m ive ị na-achọgharị amakwa m ife ị na-enye afụ m ebe ọ na-eri ọkpa o rigide ọkpa rigo oge ọkpa tọrọ ụtọ ọkpa dị onye ọbụla na-eme accept eh, ọkpa mana nke wuziri m iwe ebe m fụrụ ya anụ agwọrọ agwọ ma afọ anụ ma everything were ụgụ were ụgụ ma onugbu wunye this thing nwoke a na-eri wee gba iru ya niile wee gbajikọsịa amarọ m ive bụ ive a mca a1 amara m ebe isi kpọta onye a gị na ya na-amacharị uti ndị mmadụ a na-amacharị a na-agba n'iro a na-agụ egwu a na-enwe aṅụrị amarọ m ebe i si kpọta onye a ka m gwakwa gị ka m dọkwa gị aka na ntị enwekwara m experience ị fụrụ ife m ji n'aka ife a na-akpọ bitakola ị fụrụ ya ị fụrụ ọfụma ka m kọọrọ unu ofu obere akụkọ esi m afrịka wee bata burukọsịa things bata so e nwere onye ọcha m na ya na-arụ ọrụ m were eh, m were groundnut wee nye ya groundnut m ji bata na ọ na-atọwa brain ọ na-abanye n'ime brain so ọ bịa fụ m ebe m na-ata bitakola enyekwa m ya bitakola o ọ bịa fụ m ebe m na-ata bitakola ọ bịa sị m i want to taste then ọ bịa jụwa m ka ive ọ na-arụ m wee kọwara ya na this thing na-eme nwoke nwoke akwụrụ ka nwoke gị na gị na onye be gị nọdị n'abalị kwụrụ ka nwoke si akwụ na ọ na-ahazi ihe ihe niile adị ihe niile adị otu chukwu si wee ke ya m were bitakola wee nye this guy ọ ya na-ayọkwa m o m were bitakola nye ya ị ma na a kpọrọ ambulance ọ tachaa this thing the thing ekwerọ akwụsị inu ị ma inu bitakola fresh one anaa akwụsị akwụsị this guy wee wee tachaa this thing ebe o ended up bụ na na na be doctor ọ ya mere m ji na-adọ m jikwa na-adọ this guy a na-akpọ MCA1 na dọranụ m ya aka na ntị enwekwara m bitter cola experience at the end of the day dọkịta abịa jụwa ya ka ive e nyere ya ka onye nyere ya ọ bụkwa otu m si wee banye ọ bụkwa mụ nwa nyere ọ kwa ya nwa nara m nye ya ọ takwara granọt tajuo afọ ya granọt m na-atọwa ntị ọ tachaa this thing sị wetakwuoro ya ọzọ mana ebe ọ bịazi bịa dịzie njọ bụ oge ọ tara bitakola n'ebe ị mara ndị ọcha na iberi ha anaghị ebu ibu ma afọzikwa nke ịkwụ ọtọ so ọ feel-ie na ọ taa this bitakola na ọ ya-ebido lụwa ọrụ n'arụ immediately bitakola na-arụkwu ọrụ nke ya ọ adịghị ọma ọma mana ọ bụkwarọ na m na-akọtọ bitakola mana ọ experience m nwere n'ebe onye ọcha dị ọ ya ka m na-akọwara MCA1 afụkwaranụ m ebe ọ na-enye nwoke ụdara nwoke enwekwa ụdara nke na-agbaka isi ị na-enyekwu ya kpọkwa ambulance ka ambulance nọdụ nso adịkwa ama ama enweọkwa guarantee onwekwa insurance na ịkpọ onye ọcha arapụ na ya ka o soro gị nara igbo abụọkwa na tomorrow ive mee ya ahapụ ijide gị ọkwa ya ka m ji na-adọ gị aka na ntị SMCA1 fụkwuo gị ma ebe ị na-akụ ịgba ma ebe ị na-akụzi eh, ogene gị na onye ọcha na-akụzinụ ogene akụ ya onye ọcha aghọzienụ onye igbo onye nke ọ bụ onye britain onye igbo ka ọ bụ onye ukraine onye igbo ị kọwaranụ anyị nwanne m biko nnụ biko mana biko hichaa ntị gị ọfụma ka ị ghọta ive m na-ekwu akparịkwa m gị o ihe m nyekwara gị bụ advice o mana otu ọbụla i sikwa wee ya nsogbu adịrọ ihe m nyere gị bụ nnekwute advice ya maka m ji batawa m sị na m me make sure na m ji this bitter kola wee kọwara ndị mmadụ ihe gị na onye ọcha na-eme adịkwa ama ama onye nke m nyekwara takwara bitter kola endikwara up na na hospital ọ bụkwa ya dị ya enwekwa ife ọ ya eme ya but na the fear you know and eh, ife ọ na-eribe before ọ mara ife ọ bụ ọ ma na ọ okay is a fruit a kind of medicinal something ndị afrịka na-adị ata a fụcha anyị ka esi wee si ike n'anya a fụ anyị ka esi wee si ike ị fụrụ ya efeel na maybe all those things na-eme anyị ji esi ike anyị siri ike naturally mana ihe a bụ my experience adị ama ama biko ndị igbo ekwuchakwana m ọkwa ka ọ ra m oo bikonu ka ọ dịnụ ka ọ dịkwanụ